unu afọ tribalism yes tribalism egbugo this country a na-akpọ Nigeria yes tribalism egbugo this country a na-akpọ Nigeria unu ama onye na-akpọ em imone imone efcc mere arrest yes imone efcc mere arrest efcc ga birthday obi kubana na-abọ flavor ego na the birthday na-abọ ya ego na the birthday ego a na-abọkwa ya bụrụ abụkwa naira abụkwa kobo ọkwa pounds ka a na-abọ ya reason eji mekwanụ e-money arrest a sị na e-money that na e-money zọrọ naira ọkpa yes no that na o were ọkpa zọọ naira that na o mere eji wee kpọrọ e-money ga kpochie ọ ya mere ndị EFCC ji wee ga kpọrọ e-money ga kpochie ndị EFCC reason for the more decisions bụ na e-money abụrọ onye abụrọ onye Hausa abụkwana onye Yoruba yes because ọ bụrụ na onye Hausa bụ onye Yoruba ka bie bie mee this type of thing emegide kpọrọ ya ga kpochie because onye Igbo akpọrọ e-money ga kpochie because of na ọ zọrọ naira ọkpa sọsọ na ọ zọrọ naira ọkpa nwa okoye nwa okoye nwa okoye buru buru naira na-eme abuse emetụ ya aka nwa okoye buru naira na-eme abuse emetụ ya aka ọ ọ e-money ka a fụrụ due to na e-money bụ onye igbo onwe ndị ga-ekwuru fa ọnụ fa akpọrọ akpọrọ e-money nnọọ pịa ga kpochie yeah tribalism ju ju na this country tribalism ju na this country akarịgo yeah tribalism ju na this country akarịgo ndị awụsa na-emezi ife ọbụla gbasara fa na this country tribalism dị ju na this country ak- akarịgo due to na e-money e-money e-money bụ onye igbo abụrọ onye awụsa abụrọ onye yoruba akpọrọ ozugbo ga kpochie sọsọ na asị na ọ zọrọ naira ọkpa nna ee aghọtadị m sef sọsọ na mmadụ were ọkpa zọọ naira mistakenly ọ bụ na oge fa na-abọ ego ọ zọọ naira ọkpa eburu ya ga kpochie yes because fa ji any any any any anything a ga-asị na o mere akpọrọ ozugbo ozugbo ga kpochie ndị efo na dị so jealous yes ha dị so jealous of ndị igbo yes ha dị so jealous ha na a na wonder ka ebe ndị a si ebute ego fa na-ebute ha gba ihe niile fa na-eme ndị igbo ebe ka fa si enweta this type of money ha dị so jealous ọ ya mere onye igbo onye igbo ọbụla mere mmemme nnọọ a tacklewa the person onwe ka o si bọọ ego ọ bụ na ọ bọrọ ego bọkarịa achọwa the way a ga-esi wee kpọrọ ya kpọrọ ya ga kpochie yes nwa okoye na-eme naira abuse nwa okoye na-eme naira abuse onwekwa onye kpọrọ ya ga kpochie onwekwa onye metụ ya aka no e-money due to a ma na e-money bụ onye igbo yes due to na a ma na e-money bụ onye igbo a rushie ozugbo ozugbo kpọrọ ya ga kpochie because a ma that na onwe onye ga-ekwuru ya ọnụ fa yes because a ma that na e-money enwerọ onye ga-abịa pụta nnọọ kwuoro ya ọnụ ya a rushie ozugbo ozugbo kpọrọ e-money nnọọ ga kpochie yes anyị nwa bụ ndị igbo ekwesịgo ịma ihe yes anyị ekwesịgo ịma ihe because ọ investment anyị niile investment niile ndị igbo nwere bụ na ugwu awụsa fa ka ọ dị yes even even though obi Cubana ihe niile o nwere bụ nọọ Lagos Abuja onwe nke nọ n'ala Igbo yes onwe nke nọ n'ala Igbo anyị nwa bụ ndị Igbo ekwesịgo iji uche anyị nnọọ mara ihe ka okwu a bụrụ ife mmụta dịrị anyị thanks for watching